foli ale ni tanu bɛ andu tv lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn andu tv jabarani choisili la bi an bɛna édition spéciale dɔ kɛ yalasa musow denmisɛnninw u jɔyɔrɔ ye mun ye jamanajɔko in na politiki ta fanfɛla la o hukumu kɔnɔna la sa muso gorobinɛ fila bɛ n bolokɔrɔ yan u yɛrɛ an bɛ kuma d'u ma u b'u ɲɛfɔ aw ye kelen kelen a fɔlɔ an b'a daminɛ numanbolo fɛ madame i ni sɔgɔma tɔgɔ ni jamu ne tɔgɔ ye laya kunce arama mhm. e jɔyɔrɔ ye mun ye association kɔnɔna la ne ye rejefpo secrétaire générale adjointe d'accord tulu sira i fana ma ni sɔgɔma ne ba somɔgɔw an bɛ lajɛlikɛlaw bɛɛ fo mhm. ne tɔgɔ olu da kulibali ne ye eh, association vice présidente mhm. faamuyali sɔrɔla o la sisan an bɛna lajɛbagaw yɛrɛ an bɛna aw kunnafoniya rejefpo ye eh, mun de don association yɛrɛ ye mun ye a sigikun ye mun ye fɛn o fɛn bɛ a kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma ɲɛfɔ bɛna kɛ an ye mais sanni an ka taa yɔrɔ jan

minnu bɛ bɔ parti politique la dɔw fana bɛ bɔ eh, société civile kɔnɔna na mm -hmm. donc rejefpo sigikun de ye ka baara kɛ musow ka eh, taaɲɛ mm -hmm. politiki sira kan eh, vie sociale yɛrɛ sira kan entrepreneuriat sira kan fana mm -hmm. rejefpo sigikun y'o mm, d'accord an hakili la faamuyali caman sɔrɔla o la an bɛ na madame kulibali ta fanfɛla la mm -hmm. e yɛrɛ bolo musow ni denmisɛnninw u bɛ se ka sen don cogo di politiki la bon musow ni denmisɛnninw sen dɔ sen don sira ka ca mhm. parce que n'i y'a jateminɛ min bɛ ka kɛ depuis lawale ani bi ta mhm. a ka jan ɲɔgɔn na dɔɔnin mais nin wagati ninnu na uh, gafe caman b'an bolo n'a bɛ fɔ ko luwaw mhm. min bɛ u nin donni wajibiya yɛrɛ eh, eh, fanga mɔgɔw kan a b'a wajibiya partiw kan a b'a wajibiya an marabagaw kan o o luwaw bɛ yen nɔ minnu ye an yɛrɛ jamana kɔnɔdenw an ye luwa minnu ta olu bɛ yen luwa dɔw bɛ yen nɔ an ni an dafɛ jamanaw bɛ jɛ minnu na hali luwabaw bɛ yen nɔ an ni diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ minnu na donc olu ye gafe ye min bɛ eh, jamana marabagaw wajibiya u ka denmisɛnninw ni musow nin don politiki ko jamana jɔli ko la mhm. parce que n'i y'a ta k'a lajɛ eh, parti caman bɛ yen nɔ a, a vie bɛɛ bɛ boli muso ni denmisɛnninw de kan mhm. mais jɔyɔrɔ ye nin donni ye suguya fila de k'i nin don a la i da ka don a dilanni na k'i nin don a la i ka ko fɛsɛfɛsɛ mais k'i nin don a la i ka jɔyɔrɔ ɲini parce que n'i ko ko parti politiki i ko ko jɔyɔrɔ ɲini de a baara fanba kun ye o de ye donc an b'a ye n'i ye fɔlɔ ta fo ka se wagati la u nin donni caman ye ni élection sera ka jama labɔ ka eh, eh, mobilisation kɛ ka mɔgɔw se fɛn u ka se ka taa voter u nin donni fanba tun bɛ jɔ o yɔrɔ de la mais sisan laɲini ye mun ye tuguni ko ka danaya da u kan ka danaya da denmisɛnninw kan ka danaya da musow kan n'u ko k'u bɛ fanga ɲini sɔn ka kɛ ka fanga di u ma u da ka se ka don mara yɛrɛ mara yɛrɛ cɛ bɔli la parce que mara mara tɛ se ka kɛ ni fɛɛrɛw tɛ mais ni fɛɛrɛ e ma don a la e tɛna se k'i ka fɛɛrɛ yira ko ne bɛ se ka nin kɛ n'an y'a kɛ tan n'an y'a kɛ tan a bɛ ɲa a bɛ ɲa donc laɲini ye o de ye sisan u sen tun b'a la mais n'u ko k'u bɛ fanga ɲini fanga ka d'u fɛnɛ ma u k'u jɔyɔrɔ fa jamana ko la awɔ mais an i y'a fɔ cogo min na ni élection ni fɛn ko tɛ ka mɔgɔw labɔ mɔgɔw lamotiver ka bɔ mais ni ko ninnu bɛɛ tɛmɛna sisan jɔyɔrɔ ko ni fɛngɛ ninnu i b'a ye k'a fɔ u bɛ tila k'u écarter tuguni ka bɔ kɛrɛfɛ ah, o de ye o kuma bɛ ka kɛ o de changer kan mm-hmm. par exemple sisan mm-hmm. ni e tɛ parti yɛrɛ kɔnɔ ni e tɛ poste ɲɛnama occuper mm-hmm. e bɛ ɲininka ko an ka an ka an ka parti kɔnɔ an tagabolo bɛ kɛ sira jumɛn i bɛ taa sɔrɔ jamana sujet baw bɛ na ni parti instance fɔlɔ n'an b'a fɔ ko bureau exécutif parce que a bɛ dépend partiw tɔgɔw bɛ falen d'un a tɔgɔw bɛ falen d'un parti à un autre dɔw fɛ bureau national de don dɔw fɛ bureau exécutif de don i b'a ye ni eh, eh, information bɛ jamana kan ni parti bɛ fɛ ka kuma o mɔgɔw de bɛ wele aw hakilinata ye mun ye an bɛ taa sira jumɛn fɛ mais i bɛ taa ye k'a fɔ parti caman kɔnɔ denmisɛnninw ni musow jɔyɔrɔ ka dɔgɔn o biro ninnu kɔnɔna la donc o de b'a kɛ hali sira sira minnu bɛ bɔ parti fɛ i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnninw ni musow hakilinata fɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la parce que olu tɛ instance fɔlɔ ninnu kɔnɔ mais baara bɛ ka kɛ o kan parce que loi min bɛ yen sisan o tɛ partiw wajibiya parce que a fɔra ko jɛkulu jɛkulu n'i ka gafe b'i bolo i yɛrɛ ka yɔrɔ la loi in tɛ se ka boli i kan ko diyagoya i ka musow ni denmisɛnninw nin don a la mais loi wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu b'a to muso ni denmisɛnninw bɛ former n'u former la u yɛrɛ bɛ se ka taa place ninnu ɲini cogo min na pour que u ka occuper donc o baara de bɛ ka an b'o laɲini kɛ o baara de ka kɛ sisan mais aussi o bɛɛ kɔfɛ n'u y'a ɲini fɛnɛ ka kɛ candidat ye eh, élection sugu o sugu la que ça soit municipale législative ou bien hali présidentielle n'a tigi âge b'a permettre n'a a capacité b'a la ko danaya ka d'a kan parti ka sɔn fɔlɔ k'a ta comme candidat population fɛnɛ ka danaya d'a kan ka voter a ye parce que souvent parti dɔw b'a fɔ ko an tɛ an tɛ se ka karisa bila nin na wari t'a kunna population tɛna sɔn a ye ou bien an tɛ se ka muso ta population bɛn'a fɔ k'aw ma se ka candidat foyi bɔ muso kɔ donc euh, euh, sensibilisation ye c'est à, à deux niveaux parti niveau la parti ka sɔn mais population fɛnɛ ka sɔn ka ka sɔn ka vote denmisɛnnin ye ka sɔn ka vote muso ye n'o kɛra i b'a ye an y'a ye eh, san san laban ninnu na muso parti minnu ye musow bila u ka lisi tɛti la i bɛ taa sɔrɔ a caman pasera ça c'est des promotions o b'a to parti bɛ sɔn ni muso kɔni sera ka kariya k'i kan bɔ u bɛ sɔn k'a tigi ta mais tant que ni population bɛ euh, o pesanteur sociaux sugu kɔnɔna la a bɛ baara bɛ gɛlɛya muso ni denmisɛnninw bolo parce que hali ni mɔgɔ min n'a capacité b'i la an b'a dɔn an ka élection tɛ taa nafoloko kɔ k'a nafolo b'i bolo parti bɛ excuse sɔrɔ ka muso ni denmisɛn ninnu bɔ lisi kan et toujours c'est le même discours mais an bɛ se ka mun de bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ concrètement pour que u bɛ k'o o fɛn gɛrɛntɛ min kɛ ka bɔ lisi kan a bɛ se ka améliorer cogoya min na concrètement a ka nɔgɔn a man nɔgɔn a fɔlɔ ye n ye min fɔ kuma kɔnɔna la muso ni denmisɛnninw ka sɔn k'u yɛrɛ former u ka gafe ninnu ɲini k'a dɔn parce que parti ka gafe kɔfɛ gafe ba dɔ bɛ yen min bɛ parti politiki bɛɛ ka kuma fɔ u tagabolo u kan ka baara minnu kɛ parti kɔnɔdenw jɔyɔrɔ ye mun ni mun ye o gafe in bɛ yen n'a bɛ fɔ ko charte des partis politiques ni muso ni denmisɛnninw sera k'o gafe in ɲini k'a dɔn a b'a to i ka droit min b'i bolo parti kɔnɔ a tɛ minɛ i la mais i bɛ taa sɔrɔ an caman bɛ don parti kɔnɔna la an tɛ gafe ninnu ɲɛɲini k'a dɔn parti yɛrɛ ka texte propre n'o ye statut règlement ye mɔgɔ caman bɛ parti kɔnɔ u t'a dɔn donc o b'a to i jɔyɔrɔ bɛ minɛ i la ka sɔrɔ e tɛ se ka kuma parce que e tɛ fɛn dɔn donc ni o baara kɛra a b'a to caman ka droit bɛ segin a ma mais aussi an bɛ se ka hali gafe wɛrɛw lajɛ min ye loi sira ye min b'a to partiw yɛrɛ bɛ sɔn ka jɔyɔrɔ di muso ni denmisɛnninw ma u ka instance eh, eh, eh, sanfɛ instance ninnu kɔnɔna la parce que i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la association kɔnɔ n'an bɛ réunion kɛ décision bɛ se ka ta globalement mhm. o jama bɛ caya en fait c'est vrai président bɛ ou bien euh, président ou présidente bɛ yen nɔ mais o décision tali en général c'est avec tous les membres a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan mm. souvent a dɔw la hali sympathisant b'i yɛrɛ sɔrɔ yen et la personne a un mot à dire mm. mais c'est différent au sein des partis politiques tant que i tɛ bureau exécutif in kɔnɔ i tɛ bureau national in kɔnɔ i tɛ b'o réunion yɛrɛ kalama kuma tɛ i ka taa mm. parce que c'est un circuit fermé k'a fɔ k'i bɛ parti la o tɛ dɛ mais tant que i tɛ bureau in kɔnɔ i tɛ taa i tɛ bɔ a kalama yɛrɛ donc n'e ma bɔ a kalama e bɛ se ka taa cogo di k'e bɛ t'i i ka kuma fɔ o yɔrɔ in de dun parti ka eh, direction bɛɛ de bɛ décider an bɛ taa sira jumɛn fɛ an bɛ mun ta an bɛ mun kɛ an bɛ mun kɛ hali élection na i b'a ye parti b'a a ka fanga di localité localité dɔw ma a b'a dɔn n'an taara nin yɔrɔ in na an bɛ fanga sɔrɔ n'an taara nin yɔrɔ an bɛ fanga in sɔrɔ a bɛɛ bɛ décider o niveau in de la. donc ni e ye muso ye ni e ye denmisɛnnin ni i b'o yɔrɔ la i bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min bɛ se ka ta mais ni an denmisɛnninw tɛ yen musow tɛ yen mhm. minnu bɛ yen u b'a décider on dit pas que minnu bɛ yen u man kan tɛ ka kɛ yen nɔ mais il faut que bɛɛ ka représenter à un niveau euh, euh, qui est acceptable pour que bɛɛ ka préoccupation bɛ ta mhm. parce que souvent olu dɔw bɛ kuma dɔw fɔ a tɛ i b'a sɔrɔ a tɛ coller réalité la par exemple e mɔgɔ min bɛ bureau national la i bɛ parti dɔ la i bɛ bamakɔ yan mais e, e k'a fɔ k'i bɛ taga yuwaru ou bien jɛnɛ o réalité k'e bɛ taa fɔ bon est ce que poids b'an na e, e, jɛnɛ mais ni jeune dɔ bɛ yen nɔ bureau in kɔnɔna la et que e, jeune wɛrɛ bɛ jɛnɛ a bɛ se ka kɛ ale b'o ka capacité dɔn ale bɛ se ka kuma ni o sens ye n'an taara nin sira fɛ a bɛ se ka kɛ an bɛ nin jeune karisa bɛ yen il est, a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan an bɛ se ka poids sɔrɔ mais souvent c'est des informations qui manquent beaucoup euh, niveau instance ninnu na parce que niveau instance mɔgɔ caman n t'a fɔ ko ils sont pas avec la base mais la majorité ne ne ne ne ne travaille pas beaucoup avec la base a caman bɛ niveau Bamako yan nɔ de ye u ka mission ka suma duguma la parce que i b'a sɔrɔ u bɛ poste dɔw occupé min tɛ parti yɛrɛ poste ye qui leur permet a t'u permettre ka parti ka vie de base yɛrɛ kɛ quoi et du coup il y a certaines réalités o b'u échapper o réalité a ka ca nka jamana bɛ se ka eh, gafe dɔw ta n'o ye loiw ye ou bien charte dɔw ta mais aussi parti yɛrɛ fana kan ka baara k'a yɛrɛ kan pour que ka nin musow ni denmisɛnninw ka promotion kɛ. an bɛ segin ka na dɔgɔnɔmuso fan fɛ e yɛrɛ bolo muso ni denmisɛnninw ka niveau bɛ se ka kɛ jumɛn ye prise de décision ninnu kɔnɔna na waaw ee muso ni denmisɛnnin i b'a fɔ loda y'a fɔ cogo min na a kumana ee parti taabolo kan mhm. donc ne bɛna kuma peut-être euh, vie associative kan ani instance décisionnelle ninnu fana kan muso ni denmisɛnninw jɔyɔrɔ b'a la kosɛbɛ parce que n'i ye an ka population ta mhm. mali yɛrɛ kɔnɔ a bɛ fɔ ko musow ni e, sifinna mɔgɔw u ka ca ka tɛmɛ population tɔw kan mhm. voilà minnu bɛ kɛ e, cɛlamɔgɔ ninnu ye mhm. donc jamana ko tɛ se ka décider ka jamana eh, jam, jamanadenw tilancɛ fana to kɔfɛ wala mun ka ca ni tilancɛ ye c'est mm -hmm. impossible mm -hmm. eh, an bɛ jamana dɔ kɔnɔ fana n'i tagala jeunes ka yɔrɔ la a bɛna fɔ ko u k'u ka waati kɔnɔ mm -hmm. u k'u ka waati kɔnɔ n'i tagala eh, muso kunda fana an ka société yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ fɔ ko kuma dɔw bɛ muso man kan ka da man kan ka don a la mm -hmm. e, jeunes da man kan ka don kuma dɔw la donc a bɛ kɛ problème ye ka ko freiner e, caman i b'a fɔ Loda y'a fɔ a ka kuma na cogo min na donc e, mun bɛ se ka kɛ o la o ye jogo falen de jogo falen population yɔrɔ population ka kan ka a jogo falen k'a faamuya k'a fɔ hali i ka du yɛrɛ kɔnɔ n'i ko i b'i ka du mara i ka dudenw kɔ i ka du tɛ mara donc jamana fana tɛ se ka mara jamanadenw kɔ voilà donc jɔyɔrɔba bɛ musow la eh, an y'a ye exemple caman bɛ yen mhm. ni place dira jeune minnu ma place dira muso minnu ma u ye nɔ bɔ kow la mhm. donc ce ne sont pas les compétences qui manquent mhm. compétences bɛ yen et Loda ka kuma kɔnɔ a y'a fɔ sariya fana b'an bolo sariya minnu bɛ limite k'a wajibiya jeunes ni musow nin ka don eh, jamana kuma kuma fɔtaw la mhm. donc n'i ye instance décisionnelle fana ta k'a lajɛ ministère minnu bɛ e, jamana kuma fɔ ka caya i b'a fɔ ministère de la défense ministère de la justice hali présidence ni primature ni secrétariat général ninnu na ni musow ni jeunes fana sera ka représenter yen nɔ compétences bɛ yen mhm. déjà donc a bɛ na ni dilanni caman bɛ kɛ voilà parce que u fana ye jamanadenw de ye u ka préoccupation tɛ se ka ta en compte u yɛrɛ kɔ muso bɛ se ka muso ka a yɛrɛ ka a yɛrɛ ka condition a b'a dɔn mais cɛ tɛ se ka muso ka condition dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan mɔgɔkɔrɔba tɛ se ka jeune ka condition dɔn ka tɛmɛ a yɛrɛ kan donc nin jɔyɔrɔ in u n'a ka kan fasodenya la u n'a ka kan adamadenya la an ka sariyaw fana b'a a wajibiya fana jɔyɔrɔ in ka d'u ma donc euh, u fana ka kan k'u former ni place minnu dir'u ma pour k'u ka se ka u jeniyɔrɔ fin tiɲɛ don i n'a fɔ an ka bamanankan ee ntalen dɔ b'a fɔ ko a ye n dɛmɛ n ka wara la o b'a sɔrɔla a kun b'i yɛrɛ bolo i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ k'u b'i pousser ɲɛtaga ko ka y'i yɛrɛ kɔnɔ o de kama an b'a fɔ jeunes ye u kana na sigi ka hali ekɔli ninnu na a ka former ka ɲa formation min bɛ k'aw kun a k'u suit ka ɲa sabula ka d'a kan anw de ye sini mɔgɔkɔrɔbaw ye i y'a mɛn ko an ka taa an ka taa mɔgɔ de b'i kɔfɛ an bɛ o ladilikan fana di e, denmisɛnninw ma an bɛ segin ka aw fo aw ka lajɛliko ɲuman na j'espère que faamuya caman sɔrɔla musow ani denmisɛnninw fɛ e, émission in kɔnɔna la hali bi an bɛ segin ka na madame kulubali fan fɛ mhm. e, sisan nɔ ka mɔgɔ lamotive ka bɔ muso ni denmisɛnninw ka baara ye élection na an bɛ don min na ko bi mhm. yalima n'o dɔrɔn de bɛ se ka k'u ka baara ye wa ou bien nafa wɛrɛ jumɛn b'u ka participation na ee fonction élective kɔnɔna la nafa wɛrɛ nafaba de b'u ka baara la mhm. de un an y'a fɔ kuma kɔnɔna la nafa fɔlɔ hali mobilisation ye baara de don parce que mhm. parti vie de don ni mobilisation ma kɛ taux de taux de des personnes votant o tɛ mhm. yɛlɛn parce que an ka jamana niveau ma se niveau dɔ ma ko mɔgɔ dɔw ka wuli u yɛrɛ ma ka taa voter ni élection don sera mhm. il faut que olu ka taa motiver de i ka taa kuma u fɛ élection sera i kan ka voter pour que an b'an ka maire sigi an bɛɛ de kan ka jɛ ka maire sigi ou bien an bɛɛ de kan ka jɛ ka député sigi an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la nin fana ye e ka part de ye donc mɔgɔw bɛ yen nɔ fo o ka fɔ olu ɲɛna hali n'i y'a ye uh, kuma caman bɛ sen na sisan a bɛ ka fɔ ko ka mɔgɔ minnu kan ka taa vote ko k'a kɛ volontariya ye mais n'i y'a ye o kuma mɔgɔ caman b'a lagosi parce que n'i y'a kɛ volontariya ye mali la an mago bɛ taux min na a tɛ sɔrɔ et tout le temps an bɛna mɔgɔ élu minnu ta a bɛ kɛ élu ye i bɛ taa sɔrɔ jamana tilankɛ de bɛna fɔ bon moi je suis volontaire ka taa voter olu dɔrɔn de bɛna kɛ liste kan n'olu dɔrɔn kɛra lisi la n'olu dɔrɔn yɛrɛ ma se ka tila ka vote tugun ni dɔ bɔra o votants la dɔrɔn du coup eh, eh, pourcentage bɛ jigin hali bi mm. c'est pourquoi ni i kɔni ka âge sera dɔrɔn mali la i bɛ bila liste électorale kan mm. o jamaba in de b'a kan mm. mais jɔn ni jɔn bɛ wuli a yɛrɛ ma ka taa vote k'a dɔn k'a fɔ n ka droit de ye vote ye nafolo de donna vote dépense la ni ne ma taa vote a bɛ kɛ gâchis ye mm-hmm. il faut que o donc o baara in bɛ ka kɛ mais faamuyali tɛ ka sɔrɔ a la ka se souhait ma toujours donc o de b'a to mobilisation bɛ kɛ hali campagne kɔnɔna la baara caman bɛ kɛ ka taa o sira fɛ en même temps élection don yɛrɛ jeunes ni musow bɛ bila u ka taga mɔgɔw lamobiliser u ka se ka bɔ mhm. ka na ka taa voter an bɛ k'a ye hali ni wariko bɛ ka don a la mais laɲini tɛ wari in dili ye mhm. laɲini ye de minnu tɛ eh, vɔti sansi dɔn ka taga olu lamotive pour que u bɛ se ka bɔ ka taa vote donc o fana ye baaraba de ye que ça soit parti vie kɔnɔ mais jamana yɛrɛ ma parce que n'an ye élu sɔrɔ surtout président k'a ye k'a fɔ maliyɛn eh, sigiyɔrɔma n'i y'an sigi sigi naani ko hali fila ma se ka vote pour que président ka sigi est ce que o président jamanaden bɛɛ b'a a yɛrɛ ye o président bolo kɔnɔ a bɛɛ t'a yɛrɛ ye parce que olu ka sira tɛ vote la mm-hmm. olu ma taa vote yɛrɛ mais baara bɛ ka kɛ pour que o niveau in de ka yɛlɛ mm-hmm. donc o ye jɔyɔrɔba ye parti vie kɔnɔ o ye jɔyɔrɔba ye jamana yɛrɛ ɲɛtaga kɔnɔna la mm-hmm. mais o bɛɛ kɔfɛ an ko de ko jeunes ni musow yɛrɛ ka kɛ maire ye jeunes ni musow yɛrɛ ka kɛ député ye ni jeune min âge sera président ɲini ye n'a y'a kan bɔ danaya ka da a kan laya y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ parce que ni jeune ye poste bɛ poste la ni jeune y'a ɲini dɔrɔn a bɛ fɔ a e ye denmisɛnnin ye e k'i jɔ fɔlɔ mais i k'i ka wagati kɔnɔ c'est vrai denmisɛnninya ye kalan kuma ye mais denmisɛnninya la fana a b'a sɔrɔ i ye dɔ kalan ni dɔ kalanna i ka bila a waleya la k'a lajɛ o de fana ka ɲi wa mɔgɔkɔrɔbaw bɛ baara la tuma min na o wagati kelen denmisɛnnin dɔw ka bila bila u kɛrɛfɛ baara ka kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u forme an b'o bamananw b'a fɔ u ka kuma la ko bɔ bɛ kɛ cogo min ni ta bɛ kɛ ten tɔ ni denmisɛnninw ma forme dɔrɔn don dɔ la an bɛ bila vide kɔnɔna la donc an b'o baara de la sisan laɲini ye o de ye ni mobilisation in bɛɛ kɔfɛ jɔyɔrɔ ka di musow ma jɔyɔrɔ ka di denmisɛnninw ma u fana ka kɛ éluw ye u fana ka kɛ directeurs ye u fana ka kɛ perefew ye laɲini ye o de ye surtout muso min b'a fɛ ka poste ɲini n'a capacité b'a la a ka d'a ma kuma dɔw la an b'a fɔ an ka kuma kɔnɔ ni muso de ye ɲinini k'a fɔ ko est-ce que a bɛ se k'a kɛ parce que o y'an ka société ka mental de ko muso hakili man bon muso tɛ fɛn bɛrɛ dɔn mais kunu ni bi réalité changera muso caman fɔrmelen don bi eh, eh, eh, a dɛsɛ tɛ yen nɔ mhm. wa domɛni bɛɛ la pratiquement mhm. mali la i mana domɛni fɛn fɛn ta a kɛra cogo cogo i bɛ muso kulu dɔ sɔrɔ minnu fɔrmelen bɛ o domɛni kɔnɔna la mhm, donc a donc a mɔgɔ ntanya tɛ on les u ka bila à l'œuvre quoi en même temps u ka baara in kɛ ni mɔgɔkɔrɔbaw ye o de b'a to sini ma sini ma a bɛ ɲa ka taa mɔgɔkɔrɔbaw ka ɲuman min b'u bolo denmisɛnninw ni musow b'o o ta olu fɛ yanni olu bolo bɛ bɔ baara la mais n'a fɔra ko fo dɛsɛ de nana e bolo bɔ baara la a kɛbaga tɛ a bɛ n'a fɔ du kɔnɔna la dutigi bɛ ale de bɛ du bɛɛ balo a y'a denw kalan mais à un moment donné a m'a to denw yɛrɛ ja ka fariya baarako yɛrɛ ka bɔ la hali du kɔnɔna la ni worobinɛ kɔmansera a kunkolo bɛ ka jɛngɛ jɛngɛ dutigi dɔrɔn de b'o ɲɛnabɔ den cɛmanw b'a bolo a t'u si bila a la hali ni saga bɛna faga a t'a denkɛ si bila a la donc u t'a ɲɛdɔn ale b'a kɛ n'ale nana a bɛna jɔ don min na ale dɛsɛlen ou bien ala k'an n'a cɛ janya ale salen de denw bɛna bila à l'œuvre a bɛ kɛ cogo di u ma dege a la u ma bila a la u t'a ɲɛdɔn donc a bɛ so kɔnɔ cogo min na jamana fana ta bɛ ten tɔ de il faut que an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pourquoi ne b'a fɔ ko musow ka na u b'a fɔ ko an ka terme de y'o ye c'est pas que musow ka na ko minnu bɛ k'a kɛ k'u man ɲi mhm. mais an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ laɲini ye o de ye ko n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲɛtaga bɛ sɔrɔ mhm. wa ɲinɛ tɛ kɛ mɔgɔ si ka hakɛ kɔ degun min bɛ ne kan ne b'a dɔn ka tɛmɛ e kan mhm. min bɛ e kan e b'i ta dɔn ka tɛmɛ dɔ in kan ainsi de suite mais n'an y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'an ka hakilinata fɔ a dilanni sira fɛ n'o kɛra bɛɛ bɛɛ bɛɛ ka souhait bɛ sɔrɔ jamana bɛ avancer ni o de ye. o ma yɔrɔ in faamuyali sinon muso man ka écarté o i b'a b'a fɔ ko n'i ye cɛ ni muso yɛrɛ former ko formation kɔfɛ n'i ye test kɛ i b'a sɔrɔ muso ye min faamuya cɛ ma tilancɛ bien sûr tellement an capacité anw delila ka étude dɔ kɛ c'était de de prendre la perception ka baara yɔrɔw ka baara yɔrɔ ɲɛmɔgɔw mhm. k'olu ka perception ta mhm. n'u ye cɛw ta baara la n'u ye musow ta baara la mhm. a résultat bɛ cogo di an sera mairie dɔ la o o état civil ko an ma olu b'a ye k'a fɔ parce que wolosɛbɛn tɛ sara mhm. mais papier wolosɛbɛn sɛbɛnni bɛ kɛ papier min kan mhm. o de bɛ san mairie b'o de san donc mairie b'o wari de minɛ e la mhm. donc k'olu b'a ye k'a fɔ ni o o enregistrement kɛyɔrɔ in na n'i ye muso bila yen i ka papier tiɲɛta bɛ dɔgɔya mais n'i ye cɛ bila yen mhm. tuma bɛɛ papier tiɲɛta bɛ bɔ a la parce que u bɛ erreur kɛ tɔgɔ la mhm. ou bien u bɛ erreur kɛ lieu la ou bien date yɛrɛ la mhm. n'o dun kɛra wolosɛbɛn la il faut k'a ka falen de donc k'olu yɛrɛ y'a jateminɛ ni muso bɛ yen wagati o wagati papier tiɲɛta bɛ dɔgɔya mais ni cɛw bɛ yen papier tiɲɛta bɛ caya anw m'a fɔ dɛ an ye étude de kɛ an taara ka t'u ɲininka olu de y'a kuma fɔ an ye mairie kɛ an ye baara wɛrɛ yɔrɔw kɛ donc kuma y'o de ye quoi hali étude wɛrɛw y'a jira k'a fɔ même corruption pour que caman ka bɔ a la ko ka fanga di musow ma parce que comme bamananw b'a fɔ cogo muso ja ma jɔ fɛn kolon bɛ fɛn kolon na muso ja ma jɔ ka t'i i da don a la ou bien ka t'i sen don a la donc ale ka honneur tɛ fɛn o fɛn la a bɛ siran dɔɔnin donc n'an ye fanga d'a ma n'a kɛcogo ɲuman fo n'a dɛsɛra o la sinon a b'o de ɲini kɔni mhm. mais corruption a b'a mabɔ o la ka caya mhm. donc moi je pense que n'an y'a ta n'o sens ye mhm. cɛ ni muso k'an bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ɲɛtaga la lafiya bɛ sɔrɔ quoi cɛkɔrɔba ninnu k'a lajɔ k'a fɔ denmisɛnninw ma a y'a ka wagati kɔnɔ a y'a ka wagati kɔnɔ u k'a dabila yɛrɛ u k'a dabila sɛrivisiw la u ka denmisɛnninw gɛrɛ u kɔrɔ hali i bɛ se ka ni e dɔnnen don ni baara min ye pour que ni i ka se ka remplaçant sɔrɔ f'i ka dɔ de former mais e kelen bɛ se ma mɔgɔ si former ka bila ni e tɛ balila ka sa dɔrɔn ou bien retraite balila ka na dɔrɔn ah, baara bɛ jɔ i ka yɔrɔ bɛ bloquer c'est ça i sɔrɔ k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ na ko compétence t'u la n'i ma fɛn min kalan k'a dɔn ou bien k'i i dege a kɛcogo la mhm. k'i na don kelen k'i b'a ko baara kɛ a man nɔgɔn madame Laya an bɛ segin ka na e fɛ tuguni e yɛrɛ hakilina la fasoden ɲuman mun jɔn de don fasoden ɲuman ye mɔgɔ ye mhm. mɔgɔ min bɛ a e, ka kan ka baara mun kɛ mhm. n'u b'a fɔ o ma ko devoir mhm. mɔgɔ min b'o dɔn k'o kɛ walasa o kɔfɛ aw bɛ sɔrɔ k'a ka hakɛ laɲini o ye fasoden ɲuman ye o baara ninnu fana na hali ka depuis i bɛ fitinin ka sɔn kala ma walima ni métier de don ka sɔn a ma o bɛɛ ye fasoden ɲumanya dɔ ye le fait que i bɛ baara yɛrɛ kɛ i bɛ baara la impôt bɛ tigɛ i ka sara la o ye fasoden ɲumanya ye donc le fait aussi que i bɛ jamana kɔnɔ i bɛ eh, ni faso jɔli kuma daminɛna i b'i yɛrɛ impliquer a la o bɛɛ ye fasoden ɲumanya dɔ ye dɔw fana bɛ bénévolat kɛ bénévolat c'est à dire ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma musaka ɲini a kɔfɛ mhm. faso yɛrɛ ka ɲɛta kama o ye fasoden ɲumanya dɔ ye mhm. fasoden ɲumanya fana ye ni kalata waati sera mhm. ka taa ka taa vote k'i ka candidat choisi ka danaya d'a kan pour un mandat o fana ye fasoden ɲumanya dɔ ye ni min far'o kan ee voti yɛrɛ nafa ye jumɛn ye jamana kɔnɔ voti voti nafa ka ca kosɛbɛ parce que ee déjà voti an bɛ contexte mun na n'u b'a fɔ a ma ko ee régime démocratique mm -hmm. o la kala de bɛ ta walasa ka ɲɛmaa sigi mm -hmm. a kɛra maire ye a kɛra député ye a kɛra président ye donc eh, vote dɔrɔn de b'a permettre ka karisa choisi ka kɛ an ɲɛmɔgɔ ye pendant un mandat donc ni e ma taa o kalata la i t'i yɛrɛ ye o président kɔnɔ donc vote fana tɛ k'a fɔ ko n taara n votera karisa ye donc i bɛ se ka vote a ye tout comme hali i bɛ se ka bulletin nul kɛ mais au moins i b'i exprimer donc fasodenɲumaya a nafa tɛ se ka ban quoi loda y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na ni eh, vɔti waati sera jamana n'an ko aujourd'hui an bɛ 20 millions ye mali la 5 mhm. millions taara vote o président bɛ tila ka na 20 millions in de mara o mhm. a tɛna 5 millions in dɔrɔn mara k'a fɔ ko mhm. aw 15 millions tɔw ma taa vote aw ma taa vote mais o président kelen in bɛ na ka na 20 millions in de mara donc la vote nafa

mhm. an bɛ évoluer ka se niveau wɛrɛ la ou bien yɛrɛ ka tila ka a kɛ n'a fɔ jamanadenw ta n'i ma taa voter ka an ma ni bi kan ayiwa an bɛ k'an sɛnsɛn ka se jɛmukan in ban yɔrɔ ma n b'a dɔn caman ye faamuyali sɔrɔ bi jɛmukan in na musow denmisɛnninw hali ka taa se mɔgɔkɔrɔbaw ma an minnu b'a fɔ k'an k'an ka wagati kɔnɔ an ye caman faamuya la eh, madame kulibali mm. kuma kuncɛ kuma la i bɛ se ka mun de fɔ an lajɛbagaw ye eh, d'abord ka kuma kuncɛ an bɛ aw yɛrɛ fo mm, ka teleso ɲɛmɔgɔ fo mhm. ani aw minnu bɛ baara kɛ k'an accepter plateau in kan aussi n'o bɔra la an y'a fɔ an ka kuma kɔnɔna la mhm. ko population ka sɔn ka jɔyɔrɔ kalifa denmisɛnninw na mhm. population ka sɔn ka jɔyɔrɔ kalifa musow la c'est vrai an bɛ an ka jamana bɛ ka période dɔ traverser mhm. an bɛ ala deli nin bɛɛ kɔfɛ an ka hɛrɛ ye a kɔfɛ mhm. a kɛra san san o san ye a kɛra kalo wɔɔrɔ ye o a kɛra san duuru ye o mhm. an bɛna tila ka na élection de kɛ parce que pour que an ka bila fɛn normal kɔnɔ il faut que an ka passer par les urnes n'o wagati sera wagati o wagati mɔgɔw k'u hakili to a la ko an kan ka jɔyɔrɔ kalifa musow la an kan ka kalifa cɛw la an kan ka kalifa denmisɛnninw na ni min bɛ se ka min kɛ o ka di o ma an y'a ye hali eh, jama dalajɛ ko minnu kɛra a bɛ fɔ ko ka musow wele ko ka denmisɛnninw wele ko ka cɛw wele mais n'a fɔra ko kalata kuma sera n'i ko ko mɔgɔ kelen ka bila ɲɛfɛ ko tɔw fila ka taa kɔfɛ a bɛ kɛ tokajɛ ye donc il faut que an ka taa ɲɔgɔn fɛ pour que an bɛ dingɛ min kɔnɔ an kana segin nin kɔnɔ bilen mɔgɔ si ka hakɛ kana tɔɲɔ bilen eh, minnu bɛ fanga kunna bi transition mɔgɔw k'u hakili to musow ni denmisɛnninw ka préoccupation na justice u ka essayer ka instaurer jamana in kɔnɔ n'o kɛra an bɛɛ bɛ lafiya parce que hali n'i y'a mɛn nin kuma in ni nin sensibilisation bɛɛ la parce que luwaw ma respecter mhm. texte minnu b'an bolo baara tɛ ka kɛ ni a ye mhm. n'an ye n'an sɔnna ka baara kɛ ni a ye an bɛ lafiya mhm. mais texte ninnu ka ɲɛfɔ hali bi tuguni parce que faamuyali fanba ma boli gafe ninnu kɔnɔna taw kan ni laɲini kɛra ni o sira ye a b'a to an mako bɛ min na an b'o sɔrɔ donc an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala k'a basigi ala k'an yɛrɛ eh, ko ɲɛtaga di an bɛɛ lajɛlen ma nse amina dɔgɔnɔmuso i ka kuma kuncɛ kuma loda ye foli kɛ segin kuma kan ne hakili la o t'a tiɲɛ fana donc an fana bɛ foli bila e yɛrɛ ma fɔlɔ en tant qu'animatrice la teleso ɲɛmɔgɔw fana mɔgɔ minnu fana bɛ k'an lajɛ an bɛ foli bila bɛɛ ma ne ka message laban ne bɛ to ka kuma dɔ fɔ mɔgɔw bɛ yɛlɛ mhm. mais ça me tient à cœur an dayirimɛ sirilen de don stabilité la basigi mhm. ala ka jamana in basigi ala ka jamana in basigi an ye kuma fɔ loda ye kuma dɔ fɔ ko an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin sensibilisation in kana interpréter comme quoi an bɛ ka musow ni cɛw kɔ don ɲɔgɔn na walima an bɛ ka denmisɛnninw jama k'u bila mɔgɔkɔrɔbaw la o tɛ mais an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ o bɛ jamana yiriwa donc euh, autorité kura mun bɛ kan ka bila en place pour la gestion des élections mhm. an ka ɲɛmɔgɔw fana ka fɛɛrɛ kɛ u k'a lajɛ mhm. o autorité ɲɛmɔgɔw la mhm. muso dɔw ka ye o la denmisɛnnin dɔw ka ye o la hali délégué minnu bɛ ta ka élection superviser musow ka y'u la denmisɛnninw ka y'u la o ye an ka laɲini dɔ ye kosɛbɛ population minnu fana bɛ k'an lajɛ u ka u ka faamuya k'a fɔ ko an sera waati dɔ la bi kunun jogow ka kan ka bila ka jogo kura ta jogo kura in tɛna kɛ dɔ wɛrɛ ka faamuya k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ wa muso ka pilasi tɛ gabugu kɔnɔna dɔrɔn ye voilà donc o tun ye ne ka kumakan laban ye mhm. et toujours sani n ka bɔ kuma na ala ka jamana in basigi parce que an dayirimɛ bɛ basigi de la n'i ko kuma ye wulibali an dayirimɛ bɛ basigi la yɔrɔ bi ala k'ale bi i y'a fɔ cogo min na ala k'an ka jamana basigi bɛn ni kelenya ala k'a sabati ayiwa an b'a fɔ ni ne bɛ dan sigi bi édition spéciale in na aw k'an bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ inchallah